akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị ọ bụ Ofini ITV ka ị na-ekiri ọka akụkọ bụ maazị Ofini Ikenna tupu anyị agaba n'ihu nụrụ ọkwa dị oke mkpa emeela ka ndị ụlọ ọrụ anyị mara na achọpụtana mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ coronavirus ị ga-enweta ya ọsọ ọsọ n'etiti oke ọhịa Sambisa Forest iwe gị adịna ọkụ nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Naijiria mere ọgbakọ malitere ngwa ngwa ọ kụla elekere asatọ nke uhuruchi mgbe ọnwa Juun gbara mkpụrụ ụbọchị anọ n'ime afọ anyị nọ n'ime ya onye kpere ekpere mbido bụ ọkammụta anwụnta micro escavel bụrụkwa onye isi oche anwụnta improvement union aka onye aghana nwanne ya n'ime ọgbakọ a ka ha kpara nkata ma kpebie otu ha ga-esi kesa ọrịa ịba n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka a mata na ngọzi na-adịrị ndị na-enye enye karịa ndị na-anara anara n'ihi nke a ka ha ji wee kpebie ikesa ọrịa ịba otu ntabi anya mgbe otu onye n'ime ndị nta akụkọ anyị aha ya bụ Ọzọdịmgba na-agba onye isi oche anwụnta Improvement Union ajụjụ ọnụ ka o mere ka anyị mara ka obi ya dị o kwuru hoo haa na obi adịghị ha mma ma ọlị n'ihi na gọọmenti nesara anya wee were ugwu e kwesịrị ịkwanyere anwụnta na-akwanyere coronavirus n'ihi nke a ka ha ga-eji gbaa mbọ hụ na ọrụ ha ga-abụzi pịara awọ pịara mbara ụmụnne m ọ dị mma gọọmenti ala anyị bụ naijiria na ncdc ayọọla ọha na eze dodo dodo ndoliko ka a na-ekpu ihe ndị oyibo kpọrọ nose mask mana anyị chọpụtara na ihe a bụ oke ibu arọ nyere ọtụtụ ndị mmadụ anyị wee jiri ohere a wee na-ayọ ọha na eze na e nwere uru nose mask bara uru ndị a gụnyere nose mask ga-eme gị ka onye i ji ụgwọ ghara ịchọpụta onye ị bụ ọzọ ọ ga-enyekwa aka ikpuchi eze gị ime ka onye nọ gị n'akụkụ ghara ịma na ị tara atụ ụtụtụ ma kpuchie eze ule gị tupu anyị achịkọta akụkọ ụwa nke ụbọchị taa nụrụkwa ndụmọdụ dị oke mkpa ndụmọdụ nyere mmadụ niile maka ọrịa bụ coronavirus ọrịa a bụ ọrịa jọkarịrị udene na njọ ma sikarịa nkakwụ n'isi n'ihi na mmalite okorobịa na agbọghọbịa bụ ịtụ egwu coronavirus n'ihi nke a ka anyị ji ayọ ọha na eze dodo dodo ndoriko ka e wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ma marakwa na ọrịa bụ coronavirus ga-emesịa bụrụ akụkọ ifo dịka ọrịa ndị ọzọ si wee bụrụ akụkọ ifo ọrịa ndị gụnyere ekpenta otoro kịtịkpa obiri n'aja ọcha ebola isi agwọ ncha nke a na-akpọ ọkpụ isi elingo atụla egwu ma ọlị aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa gbaa mbọ na-ege Ofini ITV ọ bụ ebe a ka ọbara mgbali elu ga-akwụsị ma mee ka okpo mmiri gị naa kpamkpam ọka akụkọ ka bụ maazị Ofini Ikenna atụna ụjọ ma ọlị mana amara na adị ere kerozin na supamaket